Is mise Nuala Ní Dhomhnaill agus beidh mé ag léamh mo chuid dánta daoibh anois. Ceist na teangan. Cuirim mo dhóchas ar snámh i mbáidín teangan, fé mar a leagfá naíonán i gcliabhán a bheadh fite fuaite de dhuilleoga feileastraim agus bitiúman agus pic bheith cuimilte lena thóin.

Is laistíos dó tigh mhuintir Dhuinnshléibhe, as san chuaigh an file Seán 'on Oileán, is uaidh sin tháinig an ghruaig rua is bua na filíochta anuas chugam trí cheithre ghlún. Ar thaobh an bhóthair tá seidhleán folaithe ag crainn fiúise, is an feileastram buí ó dheireadh mhí Aibreáin go lár an Mheithimh. Is sa chlós tá boladh lus anainne, nó camán meall mar a thugtar air sa dúiche timpeall, i gCill Uru is i gCom an Liaigh, i mBaile an Chóta is i gCathair Boilg. Is lá i gCathair Léith do léim breac geal ón abhainn isteach sa bhucaid ar bhean a chuaigh le ba chun uisce ann, an tráth gur sheol trí árthach isteach sa chuan, gur neadaigh an fiolar i mbarr an chnoic is go raibh laincisí síoda fé chaoire na Cathrach. Ag tiomáint siar. Labhrann gach cúinne den leithinis seo liom ina teanga féinig, teanga a thuigim. Níl lúb de choill ná cor de bhóthar ná fuil ag suirí liom, ag cogarnaíl is ag sioscarnaigh. Tá an Chonair gafa agam míle uair má tá sé gafa aon uair amháin agam. Fós cloisim scéalta nua uaidh gach uile uair, léasanna tuisceana a chuireann na carraigreacha ina seasamh i lár an bhóthair orm fé mar a bheadh focail ann. Inniu tá solas ar Loch Geal á lasadh suas mar a dheineann an Carabuncal uair gach seachtú bliain nuair a éiríonn seal aníos go huachtar na loiche is croitheann brat gainní dhi. Bailíonn muintir na háite na sliogáin abhann seo mar bhia. Is ar mo dheis tá Cnocán Éagóir, mar a maraíodh tráth de réir an scéil Seacht gcéad Seán gan féasóg is na Sasanaigh ag máirseáil ar Dhún an Óir. As an gceo, nochtann leathabairt díchéillí a ceann, nóiníní bána 'gus cac capaill, scuabann a giodar rithimiúil síos isteach an Daingean mé. Cailleach. Taibhríodh dom gur mé an talamh, gur mé paróiste Fionntrá ar a fhaid is ar a leithead, soir, siar, fé mar a shíneann sí. Gurb é grua na Maoilinne grua mo chinn agus Sliabh an Iolair mo chliathán aniar. Gurb iad leaca na gcnoc mo loirgne is slat mo dhroma is go raibh an fharraige ag líric mo dhá throigh. Dhá charraig san na Páirce, Rinn Dá Bhárc na Fiannaíochta. Bhí an taidhreamh chomh beo nuair a dhúisíos ar maidin gur fhéachas síos féachaint an raibh de sheans mo dhá chois fliuch. Ansan d'imíos is dhearúdas a raibh tarlaithe ó tá dhá bhliain is breis ann anois. Déarfainn go dtí le fíordhéanaí, nuair a cuireadh i gcuimhne chugam arís, fuíoll mo thromluí de bharr líonrith m'iníne. Bhíomar thíos ar an dtráigh is bhí sí traochta. Do chas sí abhaile, ach do leanas orm ag siúl romham. Ní fada gur chuala í ag teacht chugam agus saothar uirthi, ag pusaíl ghoil le teann coisíochta. Cad tá ort? Ó, a Mham, táim sceimhlithe. Tuigeadh dom go raibh na cnoic ag bogadaíl, go raibh fathach mná a bhí ag luascadh a cíocha is go n-éireodh sí aniar agus mise d'íosfadh. Bhuel, no, tá dán amháin agam scríte do m'iníon, caithfidh mé m'iníon eile a ionramháil chomh maith, agus seo dán a scríos nuair a bhí sí an-bheag. Deir sé go bhfuil sí, go raibh sí cúig nó sé de bhlianta agus bhí sí, bhí sí ag tabhairt amach dom ná raibh fhios agam cén t-aos í. Ó yeah, bhí, arsa mise, ach de réir na meadarachta,

An gearrcach éin ag léimt as tóin na nide, an feileastram ag péacadh ins an díog, an portán glas ag siúl fiarsceabhach go néata, is leatsa iad le tabhairt fé ndeara, a iníon. Bheadh an damh a' súgradh leis an madra allta, an naíonán ag gleáchas leis an nathair nimhe, luífeadh an leon síos leis an uan caorach, Sa domhan úrnua a bhronnfainn ort mín, mín. Bheadh geataí an ghairdín ar leathadh go moch is go déanach. Ní bheadh claimhte lasrach á fhearadh ag Ceiribín. Níor ghá duit duilliúr fige mar naprún íochtair sa domhan úrnua a bhronnfainn ort mín, mín. 'S a iníon bháin, seo dearbhú ó do mháithrín, Go mbeirim ar láimh dhuit an ghealach is an ghrian, Is go seasaim lem chorp féin idir dhá bhró an mhuilinn, I muilte Dé, chun ná meilfí tú mín, mín. Dheineas iarracht ins a' sraith seo, An Mhurúch, cur síos ar. lucht na Gaeilge, daoine go bhfuil Gaolainn acu ach nach bhfuil, go bhfuil an tseana-bhlas fós in easnamh orthu agus caithim a bhfuil d'am agam sa Roinn le Béaloideas ag iarraidh fáilt amach mar gheall orthu agus seo ceann des na dánta. An Mhurúch agus focail áirithe. Ná luaigh an focal 'uisce' léi, ná aon ní eile a bhaineann le cúrsaí farraige, tonn, taoide, bóchna, muir nó sáile. Ní lú léi an sioc samhraidh ná trácht a chlos ar iascach, báid, saighní trá nó traimile, potaí gliomach. Tá a fhios aici go maith go bhfuil a leithéidí ann agus go mbíonn gíotáil éigin a bhaineas leo ag siúl ag daoine eile. Ceapann sí má dhúnann sí a cluasa is má chasann a ceann go mbeidh sí saor orthu. Is ná cloisfidh sí búir dhúr an eich uisce, ag fógairt gaoil shíoraí léi go doimhin san oíche, ag cur gráinníní ar a croiceann is brat allais amach trí lár a codladh uirthi. Níl aon namhaid eile aici ach an saol fo-thoinn a chleacht sí sarar iontaigh sí ar a hathshaol ar an míntír a chur i gcuimhne dhi. Séanann sí ó bhonn go raibh oiread is cac snioga de bhaint aici leis aon am. Ní raibh aon suim riamh agam sna piseoga san nó in aon sórt seanaimsireachta. Aer, eolas, solas gléineach na heolaíochta is ea a shantaíos-sa. Ba chuma liom ach go bhfuaireas amach san éitheach í. Istigh sa roinn le Béaloideas Éireann tá lámhscríbhinn iomlán de Bailiúchán na Scol breactha óna láimh, scríte in uisce le clipe de sciathán rotha ar scothóg feamainne mar phár. Tá trí chinn déag de scéalta fada agus smutaíocha de chinn eile i dteannta le horthaí, seana-phaidreacha, tomhaiseanna agus aroile le tabhairt fé ndeara ann. Óna hathair is óna máthair críonna is mó a thóg sí síos iad. Diúltaíonn sí glan dó. An máistir a thug mar obair baile dhúinn é fadó thiar sa bhunscoil, chaitheamar é a dhéanamh, ní raibh aon dul as againn. Cháithfeadh sí fuil shrón sara mbeadh sí riamh admhálach ina thionscnamh. Cuimhne an uisce. Uaireanta nuair a bhíonn a hiníon sa seomra folctha ag glanadh a fiacla le slaod tiubh nó le sód bácála, tuigtear di go líonann an seomra suas le huisce. Tosnaíonn sé ag a cosa is a rúitíní is bíonn sé ag slibearáil suas is suas arís thar a másaí is a cromáin is a bhásta. Ní fada go mbíonn sé suas go dtí sna hioscaidí uirthi. Cromann sí síos ann go minic ag piocadh suas rudaí mar thuáille láimhe nó ceirteacha atá ar maos ann. Tá cuma na feamainne orthu, na scothóga fada ceilpe úd a dtugaidís gruaig mhaighdean mhara nó eireaball madraí rua orthu. Ansan go hobann téann an t-uisce i ndísc is ní fada go mbíonn an seomra iomlán tirim arís. Tá strus uafásach ag roinnt leis na mothúcháin seo go léir, tar éis an tsaoil, níl rud ar bith chun comparáid a dhéanamh leis, is níl na focail cearta ar eolas aici ar chor ar bith. Ag an seisiún saiceoteiripeach seachtainiúil, bíonn a dóthain dua aici ag iarraidh an scéal aisteach seo a mhíniú is a chur in iúl i gceart don mheabhairdhochtúir. Níl aon téarmaíocht aici, ná téarmaí tagartha, ná focal ar bith a thabharfadh an tuairim is lú do cad é 'uisce'. Lacht trédhearcach, a deir sí, ag déanamh a cruinndíchill. 'Sea', a deireann an teiripí, 'coinnibh ort! Bíonn sé á moladh is á gríosadh chun gnímh teangan. Deineann sí iarracht eile. Slaod tanaí a thugann sí air, í ag tóraíocht go cúramach i measc na bhfocal, grat léinneach, ábhar silteach, rud fliuch. Agus is dóigh liom gur rud an-bhunúsach is ea é nuair nach bhfuil na focail chearta agat. chun rud a chur in iúl. Cuirtear i bhfios dom go bhfuil an talamh Éireannach an-chosúil le léarscáil agus uaireanta chífeá é agus uaireanta ní chífeá in aon chor é. Ach bhíos lá ag dul ó Chill Mhaighneann i gContae na Mí agus do chonac An Obair, Agus bhí sé ag seasamh romham, an obair agus, ó, arsa mise, ó, uaidh sin a tháinig an ainm Nobber. Agus do thosnaíos ag gáirí agus do scríos dán mar gheall air, An Obair. An móta is bábhún Normannach a chonac isteach thar chuirtín crann is mé ag tiomáint thar bráid go tapaidh ar an mbóthar, áit éigin fén dtuath in aice le Cill Mhaighneann i gContae na Mí, a thugann an ainm don áit sin, sin, An Obair. É sin is an cara mná is ansa liom ar domhan ag fáil bháis go mall in ospidéal an Adelaide. An grianghraf thíos im phóca dínn beirt inár mná óga a tógadh lá Márta an chéad lá earraigh i nGairdín na Mná in Ankara na Tuirce. Sinn ag gáirí is gan tuairim againn ar cad a bhí romhainn. Aghaidh na mná Moslamaí ón Ailgéir a chonac le déanaí sa nuachtán nuair a hínseadh di go raibh rabhthas tar éis an scornach a ghearradh ar ochtar leanbh óg dá clann. An file iomráiteach Seirbeach a bhí ina cheannaire ar mhórchampa géibhinn, an staraí litríochta a chaith a chuid ama saor lena chairde ag imirt caide le plaosc daonna. M'fhear céile a chaith sé lá i gcóma is mé a' féachaint amach fuinneoga an seomra feithimh ar an solas ag dorchú amuigh ar an mbá idir Dhún Laoghaire is Beann Éadair is ar theacht is imeacht na taoide, trácht trom ar an mbóthar mar a raibh an saol Fódlach a' rith sall is anall ag plódú ar nós na nduilleog a bhí ag péacadh ar gach aon chrann. É seo a thabhairt fé ndeara is áit a dhéanamh do id chroí gan pléascadh. É seo uile, is an móta Normannach a chonac is mé a' gabháilt na slí áit éigin fén dtuath in aice le Cill Mhaighneann i gContae na Mí, an obair, sin í an obair, sin í an obair nach éasca. an crann. Do tháinig bean a leasa le Black and Decker is do ghearr sí anuas an crann. D'fhan an móinteach ag féachaint uirthi fad a bheartaigh sí na brainsí ceann ar cheann. Tháinig m'fhear céile abhaile tráthnóna, chonaic sé an crann, Bhí an gubh dearg ar an ní nach ionadh, a dúirt sé. Canathaobh nár stop sí? Cad is dóigh léi? Nó cad a cheapfadh sí a dá a bheinnse ag féachaint ar Ger agus dul chun a tí agus crann ansúd a bhaineas léi a ghearradh anuas le gairdín? Tháinig bean a leasa thar n-ais ar maidin. Bhíos fós ag ithe mo bhricfeást. d'fhill sí orm, cad dúirt m'fhear céile, dúirt sé, léi, cad dúirt sé, go ndúirt sé, cad is dóigh léi nó cad a cheapfadh sí dá bhfaigheadh sé siúd Black and Decker agus dul chun na dí agus crann ansúd a bhaineas léi a ghearradh anuas sa ghairdín? Ó, ar sise, that's very interesting. Bhí béim ar an very. Bhí cling leis an ing. Do labhair sí an-chiúin. Bhuel, b'in mo lása pé bith sa tsaol é iontaithe bunús ciúin. Thit an tóin as mo bholg, is bhí mar a gheobhainn lasc a chic nó leac de na baotháin, líon taom anúine isteach orm, a ghin chomh lagasa mé gurb é ar éigin a bhí ardú na méire anam as san go ceann trí lá. Murab ionann is an crann a ghan ann, slán. Éirigh éinín. Éirigh a éinín i mbarra na gcraobh is beir ar an ngéag uachtarach le do chruach ghaoith. Scall amach go haerach le haird do ghutha is do chinn, do sheilg ghlórmhar fuaime in aon sconna amháin nótaí. Ansan duinn arís é, is mearaí fé dhó nó fé thrí na fíricí bhunaidh do mo leithéidse ainmhí, abair, cé go chailleas mo stór nár dócha gur chailleas mo chiall is cé go mór é mo bhrón nach bhfuil teora le ceolta an tsaoil. Éirigh is cuir in úil dúinne a mhaireann go bocht le méid an tocht a líonann do chroí is t'ucht go bhfuil na ba bainne ag iníor ins an móinéar cois abhann feileastram is féar ag dul go cluastuirthe iad a chogaint na círeach go réidh, malltriallach, muinín is foighne le feiscint ina súile séimhe, cé go bhfuil lorraí an bhúistéara ar feitheamh leo is an lao uisce i bhfolach fé scáth an bhiolair sa bhféith, go bhfuil triúr ban fé scairfeanna saorga ag tabhairt an troisc don tobar naomhán baiste na Mion Airde, iad tagaithe abhus

gan de dhíth uirthi mar Bhéineas ach amháin an sliogán muirín. Éirigh is cuir do chroí amach i ngan fhios duit tá bean mheánaosta duairc ag gabháilt an tslí, i dtrasnú na duimhche, ag gabháilt anuas bóthar an Fhearainn is leanbh máchaileach á thiomáint aici roimpi. Tá scamall anuas ar an mbean is grabhas ar a pus a stocaí leaistice ag cur uirthi ar an teas, cé gur measa ná san go mór dar léi an tinneas ó na féitheoga varicose dá mbainfeadh sí iad anuas. Can amach go hard ó scáth do chrainn daraí, a smólaigh mhór, tarrbhric, do chuid spotaí ag cur railthíní speabhraídí orm, tapaigh anois do sheans go gcloisfidh an leanbh tú, é suite suas sa phram, buailfidh a bhosa ar a chéile is déanfaidh gáirí is cuirfidh in iúl dá mháthair ina shlí féin, A Mham! Cuir suas dos na smaointe is don duairceas tamall tá éinín ag canadh ar dalladh ar bharraí na gcrann. Féachfaidh an bhean anuas as an gceo modardhorcha atá ar foluain 'na timpeall is glacfaidh sí misneach is ciall. I gcrapadh na súl sínfidh cosa ón ngréin tríd an néal féintrua atá á milleadh is leathfaidh fáthadh an gháire ar a béal. Címse an gáire. Is fearr liom é ná fáth a goil. Is tuigim gur maith an díol ort an moladh do rud chomh beag, do scalarnach mire mar fhianaise ar an aiteas is an phian a bhaineann le marthain. Mo dhálta féin. Éinín.